Ah, ndị be anyị anyị ekele unu ah, dịka unu si malụ ah, unu nọ na BBC Ah, tata anyị na-ewetakwala unu atụmatụ anyị kpọrọ okwu akpụ n'ọnụ Ah, okwu anyị kpụ n'ọnụ ọnụ were bịa taa bụ mọnde bụ nnukwute okwu ọ bụ okwu metụtara ihe na-emegasị n'ọwụwa anyanwụ naijiria nke dị ka ịwakpo ndị mmadụ nakwa igbusi ndị mmadụ nke mere anyị bịa na-ajụ ọ pụtara na o nwere ndị butelu iyi egwu n'ọwụwa anyanwụ ọ ya ka anyị ga-etinye ọnụ na ya tata mana ọ bụrọ sọsọ mụnwa ga-ekwu ya bụ okwu o nwere ndị so mụ bịa na ndị ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu biko unu ga-eji ọnụ unu wolu kọwaa onwe unu enwere m Emma Bolingo enwere m FCC Jones ee site n'ọnụ Emma Bolingo biko kọwara Igbo onye ị bụ biko natụkwa azụ ka a na-afụ gị ọfụma ọfụma okay Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu nke onye chiri ya zere na afa m bụ injinia Emmanuel Onyemechara onye e jiri Emma Bolingo wee malụ daalụ maazị Jones i kwukwala afa gị mana i kwurọ ndị ị na-anọchite anya o nwere ebe ị na-arụ ọrụ na abụ m member of Igbo Ekunie Initiative eh, organization na na-ekwuru ndị Igbo so na ndị na-ekwuru ndị Igbo sonye ndị Igbo na na-representi ndị Igbo ọfụma na-anụtụrụ ndị Igbo ọgụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-agbasa anyị ihe ọbụla metụtara ndị Igbo na-emetụta Igbo Ekunie Igbo Ekunie organization kwụsịrị ike kwụdosielu ndị Igbo ike na ebe a na-emegido ha emegido ha nọ with ndị Igbo ha ga na-ekwuru ndị Igbo ha ga na-edifendịkwere ndị Igbo Igbo Ekunie na-edifendị ndị Igbo both in diaspora and in Nigeria okay biko eh, ị ga-anachitụ azụ eh, ka a na-afụtụ gị ọfụma maka na Okay. otu a ị bịara nso ọ chabiri ilu gị chabie so ị nwere ike iwenye Yeah. ekwentị gị ka a na-afụ gị ọfụma ee ka ị na-eme nke a ee maazị Jones biko kọwalụ Igbo onye ị bụ nakwa ndị ị na-anọchite anya ha dịka ị bịara na mkparịta ụka anyị ga-eme ụtụtụ taa Igbo bụ Igbo ya dịkwara anyị niile na mma Igbo ma ihe Igbo hụrụ udo n'anya Igbo hụrụ ọganihu n'anya aha m bụ Onwuasoanya FCC Jones abụ m osote onye isi ndị ụmụ ntorobịa na ọhaneze ndị Igbo worldwide. Ọhaneze ndị Igbo bụ otu ndị Igbo niile ma ndị ọma ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-azọ ọchịchị ma ndị na-eme ihe egwuregwu ndị Igbo niile nọ bụ ndị ọhaneze na-anọchite anya ha onye ọbụla bụ onye Igbo onye ọbụla na-asụ Igbo onye ọbụla hụrụ ihe ndị Igbo na-eme n'anya anyị nwa bụ ndị na-anọchite anya onye ọbụla bụ onye Igbo ma ị nọ na Mm. Naịjirịa ma ị nọ na Ghana ma ị nọ na Amerịka ebe ọ bụla ị nọ anyị na-anọchitekwa anya ma ndị Igbo dị ndụ ma ndị nke nwụrụ anwụ ma ndị ara ma ndị isi dị mma anyị nwa bụ ọha na eze ndị Igbo eze eh, mana abịa na obi eze ihe niile nọ ya so ọ nọ ọha na eze ndị Igbo ka ihe niile bụ Igbo ebe onye ọbụla si ihe ọ bụla onye ọbụla chiri abụ anyị nwa nọchitere anya ha ndewo unu ndewo unu nnọọ nnọọ biko ị ga ị ga-anọzi ọfụma ka a na-afụ gị maka na onyonyo bịa nso bịa bịa onyonyo a nso bịa kamera gị nso ka a na-afụ gị ee eh, ọfụma ọfụma maka na dịka ọ dị ugbu a adịghị afụchazi gị ọfụma he ọ dịgo mma biko ị na-anọ anachizi n'azụ jide ya otu a maka ọ dị ka ekwentị gị bụ ihe na-adapụ i nweghị ike jide ekwentị gị n'aka ka a na-afụ gị ọfụma ọfụma maka na ọ bịa dịka izo na ezo ehe ah, igbo bụ igbo na-anụrụ ya n'ọnụ ndị anyị na ha so ah, tata bụ ndị ga-etinye ọnụ n'okwu a anyị kpụ n'ọnụ mana tupu ha gaa n'iru achọrọ m itinyetụ ọnụ eh, gụpụta ụmụ ihe ole ma ole eh, bụ ihe merụ bụ ihe anyị na-afụ bụ ihe eji eyi ndụ egwu eh, ọkachasị ebe o si metụta iyi ndị mmadụ ndị nkịtị abụghị ndị ọrụ nchekwa abụghị ndị eh, agha maọbụ ndị uwe ojii eh, maọbụ ndị ndọrọ ndọrọ ndị nkịtị ndị nkịtị nọrọ onwe ha achọrọ m ka anyị tinye ọnụ na ụmụ ụfọdụ ihe megasịrị ee ụnyaahụ bụ ụka ụnyaahụ bụ ụka eh, na eh, awada eh, nke dị na obosi dị na idemili nọt okpuru ọchịchị idemili nọt nke anambra steeti ka ndị ji egbe amabeghị ndị ha bụ banyere obodo welu bido gbawa egbe aghara aghara ka ha gbachara ebe anwa na ofu onye uwe ojii nwụrụ ofu onye ee na-anya ihe a na-akpọ keke ee nwụkwalụ ofu onye ọzọ bụ onye bi na agbata obi ebe ihe anwa melụ nwụkwalụ nke pụta na mmadụ atọ bụ ndị ọwụwa anyanwụ tufulu ndụ ha ụnyaahụ n'ihe amaghị maka ya

eh, INEC gaa n'ụlọ ọrụ ha na Ọgwụ wolu mụnye ya ọkụ akụrụngwa niile ndị INEC dosa ha ga-eji hazie ntuliaka eh, ma ọ mee rụọ ọrụ ha agbala ha ncha niile ọkụ ndị anwa mere ihe anwa kụpụrụ eh, mpio e si abanye na-esi ebe a banye wolu taya ochie wụnyecha n'ime ebe a mụnye ya ọkụ ya bụ ihe wolu repịa nwanne ụnyaahụ bụ satọde ee eh, ndị pati ndọrọ ndọrọ ọchịchị a na-akpọ People's Democratic Party na bekee bụ PDP melu ihe bekee na-akpọ Ward Congress nke bụ nzukọ eh, ndị mpaghara mpaghara wọd n'ebe anwa ka ha mechalụ ka a na-eme ihe a ndị ji egbe amabeghị ndị ha bụ galụ obodo Nenwe dị n'okpuru ọchịchị Aninri wolu wakpoo ha mekwee n'onyonyo tichaa ndị mmadụ ihe ọfụma ọfụma ee wepụtakwu n'onyonyo anwa ee ka a ka na-ekwu nke anwa melụ na Tuesday ee, izuụka gara aga ka ndị ji egbe amabeghị ndị ha bụ ma ruo ugbu a galụ ụlọ ụka Anglican eh, wolu nọrọ ebe anwa wolu gbuo ụkọchukwu na ụlọ ụka anglikan anwa eh, ka nke a na-eme chi folu eh, ụbọchị anwa ka ndị omekome kwa jikwa egbe wolu baa bakwulu ụmụ akwụkwọ na-akwado ide ule waec wolu chụsasịa ha wolu mụnye ọkụ na ya bụ ebe ee n'ọnwa ọgọst na ebonyi steeti ka ndị mmadụ pụtakwa ndị amabeghị ndị ha bụ ee du- mana ndị uwe ojii mekwusịrị o nwe ndị n'ime ndị anwa anwụdị ka ha jelu n'okporo ụzọ ndị ndị nwoke ya na ụmụ bọị ya na-aga ahịa wolu jide ha gbuo mmadụ asaa na ebonyi steeti Ee, biko o nwere onye na-ege ihe anyị na-ekwu ntị biko gbanyụ ya ka ị na-ege n'ọnụ maka ihe ị na-eme na-adabanye na nke anyị na-eme nke mere ọ na-emebi emebiri anyị ihe mana achọghị m ịgatewe aka mana ihe a niile na-eme bụ ihe ya bụ na bekee a sị gị gaa chọba definition of terrorism ihe bụ iyi ndụ egwu ihe a niile niile ma igbu mmadụ ma ịyasa ụmụ akwụkwọ ma igbochi ụzọ ihe a bụ ihe pụtara dịka terorizm na bekee anyị wee na-ajụ ọ pụtara na o nwere ndị batara ọwụwa anyanwụ nọ n'ebe anwa wolu na-akpa ike wolu na-akpa ike agbaji ike a na-agba nke ee pụtalụ terorizm na iyi ndụ egwu ịma bolingo achọrọ m ibido n'ebe ị nọ ihe a na-eme tupu anyị aga mụwa otu o si eme kedu ihe i che maka ụdịrị ihe a na-eme n'ọwụwa anyanwụ ugbu a nke iyi ndụ egwu a ndị be anyị igbo ndị ọma na-ege ntị ee ihe na-eme n'ana Igbo na ọwụwa anyanwụ ana Igbo bụ ihe a bụ ihe ekwesịghị ị na-eme ọ jọgburu onwe ya o sikarịrị nkakwụ n'isi jọgbuo udele na njọ ndị be anyị ejighị ife a mara ndị Igbo ejighị ee eh, igbu onwe fa mara ndị Igbo o nwe ka ndị Igbo ga-esi wee pụta aghara ịsị na a na-enwe this kind of ụdị ihe a n'ana Igbo ọ jọgburu onwe anyị agaghị abụ anyị agaghị na-afọmụ Taliban anyị agaghị na-afọmụ Taliban n'ana Igbo again na ụmụ ife ndị a na-emenụ ụmụ ife ndị a kwesịrị na ọ ga-akwụsị ndị Igbo ndị onye ọbụna dị involved onye ọbụna onye ọbụna aka ya dị n'ife a na-emenụ kwesịrị ka ọ mata that na ndị Igbo bụ ndị Igbo na-ekwesịghị na-egbu ndị Igbo ekwesịghị na-egbu onwe anyị anyị agaghị eji aka anyị na-emebisi ife anyị ji aka ihe anyị lụtara ihe anyị ji ihe okpofufu anyị ihe anyị tara afụfụ ya were nweta o nwerọ onye na-enyere anyị aka anyị nwa bụ ndị na-agbụ ndị na ndị na-agbara onwe anyị anyị nwa ji aka anyị ebidoro onwe anyị afịa anyị nwa ji aka anyị agbara onwe anyị mbọ kedu ife ga-eme na ndị Igbo ga-anọdụ ji aka fa na-emebisi ife ife nke fa ọ jọgburu onwe ya ekwesịrị ka a kwụsị ya Igbo Ekunie Initiative na stand eh, na-akwụ na-ekwu na-akwụdosi ike wee na-ekwu sị na ụmụ ife ndị a kwesịrị na ọ ga-akwụsị n'ana Igbo aka ndị Igbo niile kwesịrị ịma na ife a onye ọbụna dị onye ọbụna aka ya dị na ya kwesịrị ịma na ọ dịrọ mma ọ jọgburu onwe ya ị gaghị egbu nwanne gị nwo- nwanne gị ma ọ nwanne gị nwanne gị nwoke ma ọ nwanne gị nwaanyị maka ifi gịnị kedu ife ị na-achọ ị chọrọ inwere onwe gị ọ bụrọ na igbu nwanne gị ka ị ga-eji wee nwere onwe gị ị chọrọ ịkpata ego ọ bụrọ na igbu nwanne gị ka ị ga-eji wee nwere onwe wee kpata nyawa ego e nwere ihe eji mara ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo bụ ịgba mbọ ịgba mbọ kpata ego dozie obodo dozie ọ Igbo na Igbo ji aka fa na-arụ ilo Igbo ji aka fa na-edoziri onwe fa obodo fa ị bata na ana igbo niile o doro m anya ọfụma ọfụma dat na ndị igbo wu ife ife niile emeta na ana igbo ike ndị igbo ike kete fa anyị ma na a na-emegide anyị emegide n'obodo anyị wụ naijiria anyị kwesịrị ka anyị nwa jikọta onwe anyị ọnụ hapụkwanụ e, e, onye ka onye kwuo a sị ka e gbuo ya onye kwuo a sị ka e gbuo ya ọ jọgburu onwe ya ana m asị ndị Igbo niile onye ọbụla pụta onye ọbụla kwue na ife a adịrọ mma ife dị njọ dị njọ ife dị njọ dị njọ ma okeke ma okeafọ ma ị bụ ọgaranya ma ị bụ ogbenye ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị ị kwesịrị na ị ga-ewere ọ bụrụ ụmụ gị ị dụọ fa ọdụ ọ bụrụkwana ndị ị ma n'ime afịa ị dụọ fa ọdụ maka na o nweghị ife na-eme n'ana Igbo Igbo na-amaghị ndị ọ bụ ọ bụrụ na ndị Igbo sị na anyị amakwanaghị ndị bụ ife a ọ jọgburu onwe ya ị ma na anyị na-aghọ onwe anyị aghụghọ so ọ ya-aka mma na anyị nwa bidoro n'oge chụba eghu ojii maka mgbe chi ejie onye ọbụla pụta kwuo na ife a adịrọ mma ọ dịrọ mma ka i gbuo mmadụ gbuo onye ma ma ọ bụ onye mba o ma ọ bụghị onye mba ọ dịrọ mma ka e gbuo onye onye ọbụla anyị ekwe- enwesịghị ekwesịghị ka e gbuo onye- ekwesịghị ka mmadụ nwụọ ekwesịghị ka mmadụ ji aka ya pụta were egbe gbagbuo mmadụ ibe ya kedu uru ọ ga-abara gị ị gbagbuo onye ahụ onye ahụ ị gbagburu nwere famili nwere ụmụ- nwere ụmụnne nwee nwunye nwee ụmụ nwee i gbu- i gburu ndị ndị ndị ndị uwe ojii o i gburu ndị ndị na- ndị na-enweghị ihe ha- ndị na-enweghị ihe ha- ihe ha mere ndị a wụ ndị uwe ojii o nwere uru ọ ga-abara gị ọ gaghị enye gị ee, ee, ọjị- ee, ee, ihe ị na-achọ ọ gaghị etinyekwana ego na na na na n'ụlọ akụ gị ọ gaghị etinyekwana ego ọ gaghị emekwana ka ị nweta ihe ị na-achọ na be anyị a so ọ ya-aka mma ka anyị nwa kama anyị ya-egbube onwe anyị egbube ka anyị fụba onwe anyị n'anya ka anyị nwee ike ị na-afụ onwe anyị n'anya ghọtakwana na anyị nwa bụ mmadụ i- na onye onye ị na-egbu wụkwana mmadụ ibe gị kama na o nwere ike o nwee ihe ihe ọ bụghị otu i si eche ka o si eche ọ bụrụ otu i si wee na-achọ ka ị- ọ bụghị otu anyị si achọ ife anyị na-achọ ka anyị kwesịrị ị na-esi achọ ya ọ bụrụ na ị ga-esi na-agba mbọ ka ị nwere na ị na-achọ inwere onwe gị ọ bụghị otu ọ bụghị every onye ọbụla agaghị esoro na di- eh, na ego agaghị esoro gị dise- ọ gaghị esoro gị so ị ga-ama ị ga-aghọtagoro that one mmadụ dat na ihe ndị a niile adịrọ mma anyị akwụsị igbu onwe anyị anyị ga-akwụsị ihe ọbụla kpata ihe ọbụla ga-eme egbu onwe eg- igbo egburu igbo ọ jọgburu onwe ya otu a ka ọ dị na mba na mba arab igbu nụ ndị mba arab ada egbu onwe fa ndị a na-akpọ taliban ada egbu taliban ha ada egbu onwe fa ndị a na-akpọ e, e, e, ndị a na-egbusi onwe fa ha ada egbu onwe fa so o nweghị mgbe igbo ga-eji were sị ka ha bụ na ha si egbu onwe ha na igbo ị gbagote ị gafete river niger ndị delta state ha amaghị ife a niile na-eme na across river Niger the negative effect can you do nke a across river Niger Mm. nnọọ okwu gị okwu gị dị mma maka na o nwere ebe i tinyere ọnụ m ga-achọ ịdọte aka eziokwu eziokwu bụ ejere m ọwụwa anyanwụ na izuụka gara aga i si ha na ọnịcha banye Asaba ọ dị gị ka ọ mba ọzọ ka ị bata mgbe anwa m nọ ọwụwa anyanwụ ihe a na-ele mmanụ agbịdị na Ọnịcha bụ eh, eh, narị naira abụọ bụ 200 naira ma ọ 210 hmm. mana ihe a na-ele ya na Asaba bụ otu narị naira na iri eh, iri isii na ise bụ ihe gọọmenti ka a na-ele ya nke gosi na ọ dịzị ka ụwa dị na Asaba na nke dị na Ọnịcha abụghị ofu ụwa e, ụwa tụgharịziri atụgharị ọ bụrụ otu ndị ọwụwa anyanwụ si ebizi ndụ ha ee Maazị Jones achọrọ m ịjụ gị ofu ajụjụ kedu uche na uche ndị ọha na eze maka na gị nwa ebe anyị nọ na gị nwa nọchite ndị ọha na eze ndị ntorobịa gị nwa bụ osote onye isi ha kedu uche unu na ihe a na-eme kedu ihe unu na-emekwa ịfụ na ya bụ ụmụ ife a na-emegasị kwụsịrị ọkachasị ime ka ndị mmadụ ghọta na igbu mmadụ adịghị mma imebi akụ na ụba mmadụ adịghị mma ịkwụsịkwanụ ndị mmadụ ịga mkpa ha adịghị mma kedu ihe ị na-eme iji wolu hụ na eh, ụdị ihe a na ndị mmadụ anaghịzi eme ya ajụjụ gị dị mma dịka enyi nwoke bụ Emma Bolingo si wee kwu ihe na-eme n'ala Igbo o sikarịrị nkapị n'isi na ọ jọgburu onwe ya Ee, ọtụtụ mgbe m nọrọ chee echiche m sị ndị a ọ bụkwa ndị Igbo mana i lee anya ha na-asụ Igbo ha bụ ndị Igbo A- a ma ndị ha bụ a ma ebe ha bidoro a ma onye sị ha mebe ihe ha na-eme mana nke kacha njọ na ihe niile na-eme ugbu a bụ dịka ihe ọbụla a na-akpọ terrorist organization si eme ha eyiela ndị Igbo egwu ndị Igbo ụjọ abaala ha ahụ enwere onye chọrọ ikwu onye kwuo egbuo ya onye na-ekwuro akụgbuo ya onye sị ngwa meenụ otu a amụọ ụlọ ya ọkụ ihe dị otu a emebeghị mbụ n'ala Igbo mgbe ụfọdụ m lee anya m sị ọ bụrụ ndị anyị na ha lụrụ ọgụ na 1967 to 1970 gwara ndị otu ha nọ n'Arab sị ka ha mara otu ha si ga-emebi isi ihe anyị ji gbara mbọ meziere onwe anyị in less than 50 years after alụchara ọgụ alụghị ọgụ na other parts of Nigeria mana n'ala Igbo alụrụ ọgụ tụọ bọmbụ tụọ ogbunigwe gbuo mmadụ for consistent 30 months anyị ebilitela ala Igbo ejidekwa ego ọzọ anyị ji aka anyị arụrụ onwe anyị ụzọ anyị ji aka anyị agbapụrụ onwe anyị mmiri anyị ji aka anyị na-azụ ụmụaka anyị n'akwụkwọ anyị na-eme ihe niile anyị kwesịrị ime ka ala Naijiria dịrị mma ka ala Igbo dịrị mma enweghị onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ ga-asị sị kụjisie ihe niile anyị ji aka anyị mee mere onwe anyị sị na ọ na-azọ ọ chọrọ ọ chọrọ nnwere onwe elee otu i si achọ nnwere onwe wee na-ekechi ụmụnne gị n'agbụ enweghị a na-ekwu ndị mmadụ asị ka adịrị politikali correct ka adịrịtụ diplomatic na ndị ugwu anaghị eme otu a ndị ugwu anaghị akọndem onwe ha ndị eh, yoruba anaghị akọndem onwe ha ka elee ihe mere ndị igbo ji ga na-akọndem onwe ha ndị igbo ma ihe onye mere ọ ga-abụ ihe ga-adịrọ mma ndị igbo ekwulite kwuo sị ọ dịrọ mma onye ọbụla na-emebi isi ihe ndị igbo onye ọbụla na-egbu ndị igbo onye ọbụla na-akwafu ọbara n'ala Igbo onye ọbụla na-atọrọ mmadụ n'ala Igbo ala ala Igbo ga-akụgbu onye ahụ nna anyị ukwu onye ọchịchị mba niile onye ọchịchị ndị Igbo niile ebe ọbụla ha na-anọ bụ ambasadọ prọfesọ George Obiọzọ bụ onye ọka mmụta diplomasi bụ onye ọka mmụta histrị bụ onye nwegoro experience ebe dị iche iche ewerela diplomasi na-achọ na-eme ka ihe ndị ahụ nụ anyị ma na-adịrọ mma naijiria na-eme ndị igbo ka edozie ya ụmụnne anyị ndị gafere ụzọ ndị eduhiere eduhie wee sị mba na ọ imebisi ala Igbo bụ ihe ka ha mma ọha na eze ndị Igbo under prọfesọ ambasadọ George Obiozọ na-eme na-asị ndị a ha chigata ebe ha na-aga ụzọ adịrọ ya anyị na-asịkwa na onye ọbụla na-akwado ha ala Igbo ala ga-akụgbu ha maka enwe- anyị agaghị agbachi nkịtị maka ụjọ maka nta egbu anyị ahapụ ala Igbo ala Igbo na-ala ọ bụrụ na i lee anya i chee echiche chega maybe afọ otu afọ gara aga ala Igbo bụ the most peaceful region enwe re na Naịjirịa tupu otu onye nọ na London sị sị gbutara ya isi mmadụ sụba ụlọ ọkụ onye ọma ahụ ji ebe polisi sị gbuo ya nke a bụ arụ nke a bụ terrorism nke a bụ ihe egwu nke a bụ ihe arụ arụ gbara afọ onye ọbụla na-akwado ndị a anyị na-arịọ dịka ọha na eze dịka ndị nchi ndị na-achị ala Igbo ndị na-achị ndị Igbo niile na-arịọ Chineke welata obi onye ahụ ka ọ ghọta na ihe ọ na-eme adịrọ mma ọ ghọta na ihe ọ na-eme adịrọ maka ihe ga-emezi ala Igbo ka ọ ghọta na ụmụnne anyị ka ọ na-egbu ka ọ mata na ọ bụ akụ na ụba anyị ji aka anyị kpatara onwe anyị ka ọ na-emebisi mana onye ahụ sị na ekwensu akụchiela ya ụbụrụ na ọ gaghị echigata na ọ gaghị echigharị na ọ gaghị akwụsị imebi ala Igbo anyị na-ekwu by the authority ndị Igbo ụmụ ntorobịa ndị Igbo nyere m and in line with ihe nna anyị ukwu bụ ambasadọ prọfesọ George Obiozọ na-ekwu mgbe ọbụla onye ọbụla sị na ala Igbo agaghị adị mma ala kụgbuo ya onye ọbụla sị na ala Igbo agaghị adị mma ala wepụrụ anyị ya n'ala Igbo onye ọbụla sị na ọ bụ ọbara ndị Igbo ka o ji ga na-eme ịmakwa ndị anyị bụ ala ala Igbo wepụrụ anyị onye ahụ onye ọbụla sị na ọ imebisi akụ na ụba ndị Igbo ji aka ha kpatara onwe ha bụ ihe o ji ga-eme ka a marakwa na ọ dị ndụ n'ala Igbo anyị na-asị ka ala igbo wepụ onye ahụ na igbo n'ala igbo anyị ka ala anyị kụgbuo onye ahụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ igbusi anyị anyị agaghị agba nkịtị anyị agaghị agba nkịtị ndị anyị na-amaghị ebe ha si emebiere anyị obodo anyị ji nwayọọ nwayọọ na-ama na-eti ndị anyị na ha so bụrụ naijiria achọghị ọganihu anyị anyị ka na-asị ka anyị mara otu anyị si ga-eme hazie obodo anyị ka obodo anyị dịrị mma and obodo anyị na-adịkwanụ mma nwayọọ nwayọọ out of our personal efforts enweghị onye na-enyere anyị aka ntakịrị aka ha na-enyere anyị ezughị anyị jiri aka anyị na-emezi ụmụ anyị bụ ndị Igbo aghọgburu aghọgbu a na-enye ego from ndị na-abụghị ndị Igbo na ndị Igbo lara ọhịa e nwere ndị Igbo lara ọhịa na-enye ha ego sị ha bịa mebisie ala Igbo asị na ha ga-emebi ala Igbo anyị na-asị Chineke nke bi n'igwe biko chegharịa ha hichaa obi ha ka obi ha pụọ na ihe ọjọọ ndị a ha na-eme mana ọ bụrụkwa na ha sị na obi ha agaghị apụ ala biko kụgbuo ha ala biko wepụrụ anyị ha ala biko mee ka ala igbo dịrị mma na-aga n'ihu onye sị na ọ ga-ewetara anyị ọgba aghara n'ala igbo anyị na-asị ala igbo ga-adị onye ahụ agaghị adị n'olu dara nwayọọ ana m arịọ ụmụnne anyị a ụmụ ntorobịa ibe m ndị iwe na-ewe iwe na-ewe ha bụkwa ezigbo iwe maka ndị anyị na ha so nwere obodo a sị na ya agaghị ebi ma ana m asị ha onye ndị iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe ọbụla onye a sị na ọ gaghị adị ndụ ejila aka ya egbu onwe ya onye a sị na agaghị adị ya ewepụla onwe ya onye ndị iro sị na ọ gaghị adịrị ya na mma ya emela ka ndị iro bụrụ ndị eziokwu ụmụnne anyị latabanụ latabanụ ka anyị jikọ aka ọnụ baso ndị na-achọ igbu anyị ọgụ anyị ekwesịghị ị na-aba onwe anyị ọgụ ọ bụ gịnị ka anyị mere onye kuziere anyị nke a dị ka anyị gbube onwe anyị ihe nke a abụghị ihe eji mara ndị Igbo ọ bụghị ihe eji mara ndị Igbo biko anyị na-arịọ ụmụnne anyị ihe ọbụla bụ iwe ha iwe ha dajụọ ọ bụkwanụ na iwe ha agaghị adajụ ha wee iwe ha ahụ otu ọ dị mma hmm. okay um, maazị Jones maazị Jones nnọọ ewela iwe na m ga-achabi gị eh, okwu n'ọnụ maka na teknụzụ na-agwa anyị na ọ ga-achabi ihe anyị na-eme nwa mgbe nta anyị anachitekwa olu metọpụ ihe anyị na-eme tata eh, maka afụgo m ọ na-enye anyị ọ na-agwa anyị okwu eh, n'ebe anwa ọ na-emekwu m ka m mee ka ya bụ ihe gawa n'ihu mana afụ m na eh, teknụzụ anwa ekwero na ọ ga-adị otu anwa ee eh, mana ndị na-eso anyị makwanụ na ebe anyị nọ ugbu a bụ BBC News Igbo dịka unu si mara tata bụ Mọnde Mọnde kwa Mọnde na a na-eweta atụmatụ anyị na-akpọ okwu akpụ n'ọnụ okwu ọ pụọla